ni an sigilen ye donkibaru ale kɛnɛ kan fasirikɛjɛkulu olu kɛlen kɔ ka madali kɛ nansarakan na anw bɛna ka na bama yɛlɛma aw ye an ka bamanankan jɛlen na o b'a jira k'a fɔ min bɛ bɔ anw da o tɛ anw ka ko dilanlen ye walasa gafe caman bɛ an bolokɔrɔ bidon na min ye indépendant ye ka taa se indicateur du renouveau ma a n'a ɲɔgɔnna caman olu bɛ an bolokɔrɔ bidon in na kunnafoni fɔlɔ an bɛ gafe min ta a bɛ fɔ o ma ko indépendant indépendant nin y'u ka bɔko ba duuru kɛmɛ wɔɔrɔ ani fila arabadon bɔlidon min bɛnna nowanburu kalo tile bisaba ma san ba fila ani mugan ni fila fasirikɛbaa ka fɔ la a ko an ka taa mali polisilakaw olu kunkanko kibaruya la kɛrɛnkɛrɛnnenya na an ka polisiso min bɛ 14e arrondissement ale kofɔ ACI 2000 la lamɛnbaaw kunnafoniw y'a jira k'a fɔ min ye anw ka polisiw ala n'u ka wulikajɔ an'u ka dɔdɔ ye k'a kɛra sababu ye tɛgɛ dara tiɲɛnikɛla maa naani olu kan tɛgɛ dara maa minnu kan kɔnɔwari jamana den bɛ a la ka taa se togo jamana den ma ale ni min ye cameroun jamana o den maa fila ninnu bɛɛ lajɛlen ye maaw ye minnu minɛna ka sababu kɛ u ka taabolo ye sonyaliwale ye ani ka bin maaw kan k'u bolofɛn daraki u la ɲɛjugu ɲɛ ɲuman o de u ka taabolo ye lamɛnbaaw n'i ye kunnafoniw nacogo lajɛ i b'a ye k'a fɔ waati tɛmɛnlenw na fo ka se nin waati ninnu ma min ye binkanni wale caman olu kɛra ACI 2000 kɔnɔna na ka taa maaw ka bolimafɛn a jɔlen sɔrɔ ka a pare-brise ci ka u ka nafololafɛnw ta ka tunu ni a ye o caman kɛra ACI 2000 kɔnɔ o wale ninnu kɛlen polisiw olu kɔni ye wulikajɔ a boloda ni o ye 14e arrondissement a polisiw ye walasa tɛgɛ bɛ se ka da nin maa kofɔlen ninnu kan lamɛnbaaw fasiri kɛbaaw y'a jira k'a fɔ min ye wulikajɔ kɔni ko ne tɛ sɛgɛn tɛ ɲina a dɔ la kɔni ko bɛ bɔ a la don dɔ wa a ma ɲa min kɔ ko bɔra a la k'a sababu kɛ min ye 14e arrondissement a polisiw ka wulikajɔ a kɛra sababu ye ka nin maa kofɔlen ninnu ka tɛgɛ da u kan wa nin waati na u bɛɛ lajɛlen kɔni ka ko bilalen don kiiritigɛla maaw ka bolo kan an y'a fɔ aw ye cogo min na min ye côte d'ivoire jamana ale den kelen bɛ a la ale yɛrɛ tɔgɔ ye ngato j yannick ye min ye togo jamana ale den bɛ a la ale tɔgɔ ye kasisi ye fo ka taa se min ye k'a dɔn k'a fɔ cameroun jamana den fila ML Marie ale ni NG Alexis ninnu bɛɛ lajɛlen ye Cameroun jamana a denw de ye, lamɛnbaaw kunnafoni y'a jira k'a fɔ nin waati in na nin maa kofɔlen ninnu kɔni u ka kow bila bɛ kiritigilamaw olu ka bolo kan, n'an bɔra yen hali bi an bɛ taa ni kunnafoni ye kibaruya a bɛ tali kɛ min ye anw ka minisiri min ka baara ɲɛsin bɛ diinɛ ko ani anw ka laadalakow bɛɛ lajɛlen ma ni o ye le ministre des affaires religieuses et du culte et des coutumes docteur Mahamadou Kone lamɛnbaaw kunnafoni y'a jira k'a fɔ ka kɛɲɛ ni novembre kalo tile mugan ani duuru tɛmɛlen ye anw ka minisiri in k'a bɔra a kumana a kumana ka sababu kɛ min ye bamakɔ ale juma misiriba min ye fɔɲɔgɔnkɔ caman o bɛ baara dɔ nɔfɛ o misiri kofɔlen in na lamɛnbaaw kunnafoni y'a jira k'a fɔ min ye sefa wari miliyɔn kɛmɛ fila ani miliyɔn mugan ye ko o ye musaka ye min ye maa dɔ ye musaka min ta k'a ɲɛsin misiriba ale ɲɛgɛnw jɔliw ma n'i dun y'a lajɛ nin waati laban na musaka n'a dagosi bonyana ka se hakɛ dɔ ma a dɔ la kɔni a bɛ bɔ fan min fɛ walima a musaka a tigi y'a sɔrɔ sɔrɔ cogo min na o sɛgɛsɛgɛliw olu bɛ boloda kunnafoniw y'a jira k'a fɔ maa dɔ bɛ ale yɛrɛ tɔgɔ ye haruna sawadogo ye haruna sawadogo ale ye min ye burkina faso jamana o den don kunnafoniw y'a jira k'a fɔ ale de ye musaka di misiriba ale commission maaw ma walasa u ka se ka ɲɛgɛnw jɔ wa sani ɲɛgɛn ka jɔ maaw nana bɔ min kalama min ye étage belebele o de bɛ ka wuli wa o ye wale wɛrɛw ye minnu tun ma boloda ko o baara ka kɛ ni nafolo ye walasa a ko bɛɛ lajɛlen ka sɛgɛsɛgɛ k'a ɲini k'a ɲɛdɔn min ye an ka ministre des affaires religieuses du culte et des coutumes docteur Mahamadou Kone ale ye daŋaniya ta k'a jira k'a fɔ ko ka baara ninnu bɛɛ lajɛlen ɲɔngiri nin waati in na sani sɛgɛsɛgɛliw ka kɛ ka ko tiɲɛw bɛɛ lajɛlen ɲɛdɔn Lamɛnbaaw n'an bɔra yen hali bi an bɛ taa ni kunnafoni ye nin waati na min ye projet belebele dɔ bɛ yen kunnafoni y'a jira k'a fɔ ko o sigira maa minnu ni lujura lujura bɛ u ka lujura min ɲɛsinnen don yeli ma ni o ye handicapés visuels ye ɲɛko banatɔw kunnafoni y'a jira k'a fɔ association dɔ bɛ ni o ye faraɲɔgɔnkan jɛkulu ye a yɛrɛ tɔgɔ ye ko cɛsiri olu ye wulikajɔ kɔni kɛ ka kɛɲɛ ni dɔgɔkunkuncɛ tɛmɛlen ye ka projet dɔ sigi sen kan projet min ka baara bɛna ɲɛsin maa minnu ni ala ye olu lajarabi ni ɲɛko problème ye ka se ka olu kɔni kɔkɔrɔma don walasa u yɛrɛ ka se k'u yɛrɛ jati jamanaden ye maa tɔw cɛla kɛnɛya sabatilen don maa minnu yɔrɔ ni o ye inclusivité ye O hukumu kɔnɔ kunnafoni y'a jira k'a fɔ asosiyasɔn belebele in n'a ɲɛmaa yɛrɛ ɲɛmaaba yɛrɛ ye madamu aminata nanpe sidibe ye ale y'a jira k'a fɔ ko nin miirina in a ma dabɔ dɔ wɛrɛ kama fɔ n'a kɛra ka se ka maaw kɔkɔrɔma don k'u dɛmɛ walasa diɲɛnabɔ a yɛrɛ bɛ se ka diya u bolo cogo min na o de hukumu kɔnɔ nin porozɛba in a sigira sen maa wɛrɛ kuma ta min ye kawu abudramani jalo ye ale i k'a dɔn k'a fɔ kɛrɛnkɛrɛnya na anw ka minisiri min ka baara ɲɛsin bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ kow bɛɛ lajɛlen ma ale tun ye o ka ciden kɛrɛnkɛrɛnlen nin lajɛ a kɛnɛ kan a fana ye foli ni tanuli ta k'a di kɛrɛnkɛrɛnya na min ye i k'a dɔn k'a fɔ asosiyasɔn a ɲɛmaaba ni o ye madamu sidibe aminata nanpe sidibe ye lamɛnbaaw n'an bɔra yen an bɛ indicateur du renouveau an bɛ ale ta kunnafoniw y'a jira k'a fɔ siga tɛ min na min ye mali ale marabaajɛkulu ka kɛɲɛ ni ka tɛmɛ ni an ka minisiri min ka baara ɲɛsin bɛ dugujukɔrɔ nafolow kow bɛɛ lajɛlen ma lamini seyidu tarawele ale kɔni a bɔra a ye danganiya ta a ye danganiya min ta a bɛ tali kɛ min ye an ka dugujukɔrɔ nafolo walasa ka se ka yamaruya di kɛnyɛrɛ kɛbaaw ma u ka se ka dugujukɔrɔ nafolo a ɲini mali a sariyaw kɔnɔnaw bɛɛ lajɛlen na a jirala k'a fɔ nin waati laban na taabolo caman yera kɔnɔ min ni sariya kow tɛ taa kosɛbɛ o kama walasa ka se ka kow bɛɛ lajɛlen kɔni sigi sen kelen kan min ye lamini seyidu tarawele anw ka ministre de l'énergie et de l'eau et des mines ale kɔni bɔra k'a jira k'a fɔ ka dan i k'a dɔn k'a fɔ o don masina na min ye permis d'exploitation kow ti di maa si ma fo n'a sɔrɔ kow bɛɛ lajɛlen kɔni ɲɛnabɔra k'u sigi e sen kelen kan eh, waati min na lamɛnbaaw n'an bɔra yen sa nin waati na an bɛ kunnafoni wɛrɛ min da aw tulo kan o bɛ tali kɛ sedeyaw ka ciden kɛrɛnkɛrɛnlen mali ale gɛlɛya hukumu kɔnɔna na ni o ye goodluck jonathan ye Goodluck jonathan n'i ye ale lajɛ ale ye nizeriya jamana a masakɛ kɔrɔ ye wa mali ka gɛlɛya cunnen i k'a dɔn k'a fɔ ale de sugandira farafinna tilebinyanfan tɔnba min bɛ yen n'a bɛ fɔ a ma ko sedeyaw olu ye ale kɔni kɛ ciden ye u ni mali ni ɲɔgɔn cɛ o hukumu kɔnɔ min ye goodluck jonathan ye ka kɛɲɛ ni tarata don ye ale ye bisimila minɛ bamakɔ faaba kɔnɔna na a ka bisimilali kɛnɛ kan min ye anw ka minisiri min ka baara ɲɛsin bɛ mali ale ni jamana wɛrɛ cɛko ɲɛnabɔliw baaraw bɛɛ lajɛlen ma ni o ye abulayi jɔpu ye o de ye a bisimila bisimila kɛlen min ye ciden kɛrɛnkɛrɛnlen ye kɔrɔfɔ min bɔra da a y'a jira k'a fɔ n'i y'a ye ale kɔni cunna mali kɔnɔ o de ye ka na mali marabaajɛkulu ka na bɔɲɔgɔn ye kɛ u ye k'a lajɛ baara minnu bolo dalen don layidu minnu talen bɛ sedeyaw ye yala a baaraw u bɛ ka taa u tacogo la wa O hokumu kɔnɔ min y'i k'a dɔn k'a fɔ Goodluck Jonathan ani kunkɔrɔta ani nisɔndiya caman bɔra mali la k'a sababu kɛ a y'a jira k'a fɔ mali a marabaajɛkulu u ye layidu minnu ta CEDEAO ye n'a taara ba wolo min ye gɛrɛntɛ wulila ka bɔ mali kan ni o ye sanction ye kɛrɛnkɛrɛnyana ko mali a b'a la ka taa ni o sira ye saga na waati bɛɛ lajɛlen na Goodluck Jonathan a y'a jira k'a fɔ min ye k'a dɔn k'a fɔ ka kɛɲɛ ni sariyasun ale falenni fo ka taa se vote ale labɛnni ko ma baara ɲɛbila fɛn fɛn kan ka kɛ o kow la min ye jamana marabaaw ye k'u bɛ ka taa ni o siraw ye o hokumu kɔnɔ a jira an bɛ k'a fɔ min ye décembre kalo ale yɛrɛ tile naani ye nin jɛkuluba in ni o ye CEDEAO ye u na ɲɔgɔn bɛn dɔ kɛ Abuja ni o ye Nigeria ale faaba ye o kama sa min ye Goodluck Jonathan ye ale ka taama in a dabɔkun bɛ de ka na mali a kibaruyaw bɛɛ lajɛlen ɲini ka laban maa min y'a ci ni o ye chef d'étatw ye ka se ka kibaruya jɔnjɔn di olu ma min bɛ kɛ sababu ye u fɛnɛ ka se ka a dɔn min bɛ mali kɔnɔ nin waati na ka tali kɛ waatilatɛmɛ fanga ale n'a ka taabolow la Lamɛnbaaw n'an bɔra yen sa hali bi an bɛ taa ni kunnafoni ye kunnafoniw y'a jira k'a fɔ min ye États-Unis ni o ye lamerike jamana ye ka tɛmɛ ni u ka marabaajɛkulu ye fo ka taa se u ka lasigiden bɛ faso mali kɔnɔ ni o y'u ka ambassadeur ye kunnafoniw y'a jira k'a fɔ ka kɛɲɛ ni tarata ye novembre kalo ale tile mugan ani e kɔnɔntɔn min ye véhicule blindé ye kisɛ tɛ bolimafɛn min don wa a kolo ka gɛlɛn kosɛbɛ min ye ameriki jamana k'a ye o fila kɔni ta k'o di anw ka finitigilaka jɛkulu dɔ ma n'a fɔ a ma ko groupement spécial d'intervention de la gendarmerie nationale GCGN lamɛnbaaw bolimafɛn fila in dan ma kɛ o ma min ye a maɲɔgɔnna tɔw ye ni o ye kitiw ye fo ka taa se ni minɛn minnu tiɲɛna olu bɛ se ka falen ni o ye pièces de rechange ye o fana caman dira faso Mali ma. lamɛnbaaw fasirikɛbaaw y'a jira k'a fɔ nin bonya belebele in n'a bɔra lamerike eh, jamana yɔrɔ k'a ta k'a ɲɛsin eh, faso eh, mali ma kɛrɛnkɛrɛnyana a finitigilakaw k'a kɛra bonya ye mali ye min minɛ ni a bolo fila ye wa u ye foli ni tanuli di i k'a dɔn k'a fɔ lamerike jamana a maraba jɛkulu ma k'a fɔ u ni ce u ka don go don dɛmɛ na k'a ta k'a ɲɛsin faso mali ma saga na waati bɛɛ lajɛlen na Lamɛnbaaw n'an bɔra yen an bɛ kibaruya wɛrɛ min da aw tulo kan o ye lakana ale kunkanko kibaruyaw ye fasirikɛbaw ka fɔ la u ko an ka taa kucalakaw fɛ yen kucalakaw fɛ yen ka kɛɲɛ ni ntɛnɛn ye novembre kalo ale tile mugan ani seegin san ba fila ani mugan ni fila min ye an ka finitigilakaw u ka bolimafɛn waati min u bɛ Kuri ale ni yɔrɔso ni ɲɔgɔn cɛ nin bɛɛ lajɛlen ye kucala ale mara kɔnɔna ye an ka sɔrɔdasiw ka bolimafɛn k'a yɛlɛla mugujugu kan mugujugu min kun dogon bɛ dugumakolo jukɔrɔla la a taara bawolo min na mugujugu ale pɛrɛnna a kɛra sababu ye mali sɔrɔdasi maa fila olu bɔnɛna o ni na maa naani wɛrɛ bɛ yen olu joginna Lanbaw fasiri kɛbaaw y'a jira k'a fɔ nin waati laban na min ye kulu maramafɛntigiw ye fo ka taa se jadiwale ale kɛbaaw ma ko u sennɔ a cayalen bɛ kosɛbɛ Kucala ale mara kɔnɔna na wa n'i y'a lajɛ o misali tɛ dɔwɛrɛ ye sanga n'a waati bɛɛ lajɛlen n'i m'a mɛn ko maa dara kila ka tunun na i b'a mɛn k'a fɔ ko sɔrɔdasiw ka bolimafɛn a yɛlɛla mugujugu dɔ kan yalima saganama jamakulu caman olu kibaruyaw bɛ di sɔrɔdasiw ma nin yɔrɔ kofɔlen ninnu na o b'a jira k'a fɔ ko lakana A kan ka jija kucala a n'a a wolowalaw kɔnɔna na kosɛbɛ waati e nataw la lanbaw n'an bɔra yen sa nin waati na an bɛna kalanko ale bun a kun kan ka kɛɲɛ ni dɔgɔkun tɛmɛnlen min ye lakɔlidenw ka lafasali tɔnba min bɛ n'a bɛ fɔ a ma ko AEEM Association des élèves et étudiants du Mali u kun ye baaraɲɔngiri o kɔni boloda mali fantan naani bɛɛ lajɛlen na Baaraɲɔngiri ale bolodalen sa mali a marabaaw u wulila u ye kumaɲɔgɔnyaw ani ɲɔgɔnbɛn caman kɛ o damaw olu taara bɛn min ma o kɛra sababu ye min ye kɛrɛnkɛrɛnya na an ka duguma kalanso k'a daminɛ kilasi gale la ka taa bila kilasi kɔnɔntɔn na olu ka baaraw kɔni a kun jirala k'a fɔ olu ka daminɛ ka sababu kɛ bɛnkan kunfɔlɔ dɔw kun sɔrɔla o bɛɛ lajɛlen kɔfɛ min y'i k'a dɔn k'a fɔ kumaɲɔgɔnyaw tɛmɛ kɛra ni o ye o taara bawolo min na min ye AEEM a ka laɲini fanba caman bɛ yen sɔn kɛra olu ma wa min ye layidu olu caman dira o kɛra sababu ye baaraw bɛɛ lajɛlen kɔni sigira sen kan wa ntɛnɛn kalan daminɛna mali a fantan naani e bɛɛ lajɛlen na nin waati in na n'an bɔra yen sa hali bi an bɛ to kalanko ale hukumu kɔnɔna na min ye lakɔli karamɔgɔ dɔ bɛ yen ka bɔ Kajolokaw fɛ sikaso mara ale kɔnɔna na jɔn ala ko baabaali wale yalima k'a jira a la k'a fɔ k'u na dankari a ka bunadamadenya na ni o ye des menaces d'agression et de mort k'o taara ka ɲɛsin Kajolo ale lakɔli karamɔgɔ dɔ ma Lanbaw nin kibaruya min n'a bɔra kabi lakɔlikaramɔgɔw u ka lafasali tɔnba min bɛ n'a bɛ fɔ a ma ko le syndicat de l'éducation signataire du protocole d'accord du quinze octobre deux mille seize olu y'a jira i k'a dɔn k'a fɔ communiqué dɔ senfɛ ko min ye nin wale min bɛ ka taa ka ɲɛsin olu o cakɛɲɔgɔn ma ko o ye fɛn min ye o tɛ bɛn u ma wa u b'a ɲini jamana a marabagaw fɛ u ka ko bɛɛ lajɛlen kɛ ka laban ka lakana a sinsin min ye i k'a dɔn k'a fɔ olu ka cakɛlaw ma u ka cakɛ yɔrɔw la ni o y'u ka lieu d'affectation ye kunnafoni y'a jira k'a fɔ n'i y'a lajɛ kajolo ale yɛrɛ bɛ i k'a dɔn k'a fɔ sikaso ale mara la wa nin waati na wulikajɔ kɔni bɛ senna cogo min na basigi bɛn ani kelenya o bɛ se ka sinsin lakɔlikaramɔgɔ in ani maa min kɛ bɛ ka kumaw fɔ réseaux sociaux sanfɛ la ko u na dankari a ka bunadamadenya na lamɛnbaaw n'an bɔra yen sa nin waati na an bɛ taa faransi jamana ale kunkanko eh, kibaruya la faransi jamana n'i y'a lajɛ min ye ka kɛɲɛ ni eh, dɔgɔkun tɛmɛlen ye faransi ale marabaajɛkulu olu kɛlen kɔ ka danganiya ta k'a jira k'a fɔ ko u na u ka dɛmɛw bɛɛ lajɛlen ɲɔngiri mali yɔrɔ k'a sababu kɛ ko mali ale ni wagnɛri olu bɛ jɛn na eh, mali kɔnɔna na mali ale kɛlen kɔ ka danganiya in kɔni kibaruya a sɔrɔ min ye anw ka marabaajɛkulu ye olu fana y'a jira k'a fɔ nin ko in bɛ yɔrɔ min na faransi a ka dɛmɛ bɛ di baɲumankɛtɔn min ma ni o ye ong ye ko olu fana bɛɛ lajɛlen ka baara ko o na ɲɔngiri mali kɔnɔ nin wale ninnu kunnafoni y'a jira k'a fɔ ni baɲumankɛ jɛkulu faransi ka dɛmɛ bɛ se minw ma ni olu ka baaraw kɔni ɲɔngirila eh, mali kɔnɔ k'a bɛ ɲɛsin i k'a dɔn k'a fɔ ong bi duuru ani duuru bɔɲɔgɔnko olu de ma lamɛnbaaw kunnafoni y'a jira k'a fɔ ong bi duuru ani duuru n'i ye olu ka baaraw kɔni datugu mali la bi i b'a ye k'a fɔ min ye maliyɛn maa ba saba bɔɲɔgɔnko ko olu bɛɛ lajɛlen na u yɛrɛ sɔrɔ ni baara tɛ u bolo lamɛnbaaw kibaruya in a bɔlen ka bi min ye faransi jamana o kɔni y'a yira k'a fɔ olu bɛ dɛmɛ di mali ma ni a bɛ t'i jɔ sefɔwari miliyari tan ani seegin ani miliyɔn eh, kɛmɛ eh, saba la n'a bɛ ɲɛsin bunadamadenya o dɛmɛ ninnu ma ni o ye aide humanitairew ye faransi y'a yira k'a fɔ ale na o bɛɛ lajɛlen ɲɔngiri kunnafoni a bɔra maa min da o de ye faransi ministre des affaires étrangères et de la coopération internationale catherine colonna wa a jiralen bɛ k'a fɔ nin danganiya ani nin gɛlɛya min bɛ mali ale ni faransi jamana ni ɲɔgɔn cɛ k'a na kɛ sababu ye ka se ka i k'a dɔn k'a fɔ gɛlɛya caman se malidenw yɛrɛ ma k'a sababu kɛ ong ni o ye baɲumankɛtɔn ninnu ye a bɛɛ lajɛlen baarakɛlaw ye malidenw de ye Lamɛnbaaw n'an bɔra yen nin waati na an bɛ taa an ka ministre de l'économie et des finances ale kunkanko kibaruya la aluseni sanu sɔrɔ bosoba minisiri lamɛnbaaw kunnafoni y'a jira k'a fɔ ka tali kɛ mali a ka musaka ni o ye bijɛ deux mille vingt-deux ye danganiyaw kun tara ka se ka baara dɔw kɔni sigi sen kan faso mali kɔnɔna na kunnafoniw y'a jira k'a fɔ min ye Aluseni Sanu danganiya min tara ko a baara caman bɛ u ma se ka tɛnku Ala ni musaka ko o gɛlɛya o sababu o kama sa min ye anw ka ministre de l'économie et des finances ye a ye danganiyaw ta k'a jira k'a fɔ wulikajɔ a n'a boloda a bɛ fɔ o ma ko emprunt obligatoire ni o ye k'a ɲini sebatigiw fɛ u ka musaka dɔ di Mali ma walasa Mali a ye danganiya min ta ka se ka a ka baaraw kɛ faso tɔgɔ la o baara dɔw ka se ka tɛnku san ba fila ni mugan fila o hukumu kɔnɔna na kunnafoniw y'a jira k'a fɔ min ye sefa wari miliyari kɛmɛ ani miliyari mugan ye mali a mako bɛ o de la ka kɛɲɛ ni bi don in ye min bɛ kɛ sababu ye u ye layidu minnu ta ka laban o layidu olu ka se ka timɛ min ye baara ye faso mali ale tɔɔ la n'an bɔra yen lamɛnbaw kunnafoniw y'a jira k'a fɔ min ye kɛrɛnkɛrɛnnenya na Indicateur du Renouveau kɔnɔna na u y'a jira k'a fɔ ko yala mali transition ko kogo ko a pɛrɛnna wa bamananw ka kuma don ko ni kogo pɛrɛnna min ye ɲɛbɛrɛ ani fɛn ɲɛnama tɔw olu bɛ donyɔrɔ sɔrɔ Fasirikɛbaa ka fɔ la a ko n'i y'a ta k'a lajɛ min ye mali transition ni o ye cɛmancɛ fanga ye a waati yɛrɛ tɔ tɛ tɛmɛ kalo tan ani wɔɔrɔ kan tuguni ka sababu kɛ min ye jamanakuntigi kalafili ye o boloda bɛ ka bɛn ni février kalo san ba fila ani mugan ani naani o b'a jira k'a fɔ transition a kundama tɔ tɛ tɛmɛ kalo tan ani wɔɔrɔ kan Ko nka ko n'i y'a lajɛ nin waati laban na maa minnu jira ni transition a dɛmɛli ye ɲɛ jugu ɲɛ ɲuman n'u ko transition an bɛ sa a nɔfɛ transition ka wale ɲumanw u bɛ olu fɔ ko o maa kelenw de yɛlɛma bɛ ka kɛ maaw ye bi minnu bɛ ka transition a dana da u bɛ ka kibaruyaw ta ka ɲɛsin transition ma kibaruya minnu n'i k'a dɔn k'a fɔ a tɛ taa transition a kanu na abada fasirikɛbaa ka fɔ la a ko o kɔrɔmansuru tɛ dɔwɛrɛ ye ko n'i ye i k'a dɔn k'a fɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya na maa dɔ bɛ yen a bɛ fɔ ma ko Adama Ben Jara dɔw yɛrɛ ko Ben de cerveau ale ye an ka CNT o baarakɛla ye wa n'i y'a lajɛ faraɲɔgɔnjɛkulu bɛ n'a bɛ fɔ ma ko Yɛrɛwolo debout sur les remparts o fana ɲɛmaa don ko n'i ye ale ka kɔrɔfɔw lajɛ nin waati laban na k'i bɛna a ye k'a fɔ jɔnko a la min ye transition a dɛmɛbaga cɛbaw ye k'a caman bɛ yen ko u ka kumakanw olu bɛ ka yɛlɛma mun bɛ ka kumakanw yɛlɛma yala mun de kɛlen bɛ fasirikɛbaa ka fɔ la a ko gɛlɛya ninnu bɛɛ lajɛlen a wulila fɛn min na o de ye maa mugan ni wɔɔrɔ min tala ka fara CNT ale jama kundama kan ko o kɔni kɛra sababu ye maa caman ye dusumakasa sɔrɔ transition ale ka taabolo la ko yala o de bɛ ka kɛ sababu ye nin waati na transition a dɛmɛbagaw u ka wale dɔw kɛ min bɛ kɛ sababu ye ka transition ale kɔbila ni ka tɛmɛ ni kumakanw ye minnu bɛ tɛmɛ an ka bɔlɔlɔ sanfɛlaw ni an ka kunnafoni di siraw fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya na kunnafoniw bɛɛ lajɛlen tɛ taa transition ale kanu na sago na waati bɛɛ lajɛlen na lamɛnbaw n'an bɔra yen hali bi an bɛ taa ni kunnafoni ye nin waati na an bɛ kibaruya wɛrɛ min da lamɛnba jɛkulu kulo kan o de ye kɛrɛnkɛrɛnnenya na min ye anw ka kiri tigilamaw ye olu ka lafasalitɔnba n'a bɛ fɔ ma ko sam ani sylima sam syndicat autonome de la magistrature ale ni sylima syndicat libre de la magistrature ninnu ye kiri tigilamaw olu ka lafasali tɔn belebele minnu kɔni ye i k'a dɔn k'a fɔ u ka nisɔngoyaw yira nin waati laban na a ma ɲɛ min kɔ min ye baara bila o kɔni o bolodara ka kɛɲɛ ni tarata tɛmɛnen ye min ye k'a dɔn k'a fɔ kiiritigilamaw olu ka lafasalitɔn in ye u ka wulikajɔ a ɲɛsin bɛ wale damadɔw de ma wale fɔlɔ mali a marabaajɛkulu u ye gafe min tigɛnɔbila n'a bɛ fɔ ma ko avant-projet de la constitution ni o ye an ka sariya sunba ale kura min kan ka sigi sen kan waatilatɛmɛ fangatigilamaw olu ka wulikajɔ hukumu kɔnɔna na Min ye kiritigilamaw ye i k'a dɔn k'a fɔ dabolo dɔw kɛra gafe in kɔnɔna na min ma kɛ olu fɛla ko ye donc u b'a fɛ yɛlɛma dɔw ka don o la o y'u ka laɲini dɔ ye fo ka taa se min ye u ka mutation olu kow bɛ kɛ kɛcogo min na kɛrɛnkɛrɛnnenya na o laɲini kɛra o de kɛra sababu ye min ye kiritigilamaw u ka lafasali tɔn kuluba fila in ni o ye sam ani sylima ye u ye baara bila boloda ka kɛɲɛ n'i k'a dɔn k'a fɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya na tarata tɛmɛnen ye n'an bɔra yen sa hali bi an bɛ taa ni kunnafoni ye nin waati na kunnafoni wɛrɛ min bɛ yen n'an b'a fɛ k'o da lamɛnbajɛkulu kulo kan o bɛ tali kɛ mali ale sɛgɛsɛgɛlikɛla ni o ye vérificateur général ye vérificateur général kuma ni kuma ni ale y'a ka baara kɔni kɛ a ye kibaruya minnu sɔrɔ ka laban k'o kɛ gafe ni o ye a ka rapport ye baara in bɛɛ lajɛlen bɛ kuncɛ de a bɛ wuli ka taa baara in da jamanakuntigi ale e ɲɛkɔrɔ o hukumu kɔnɔ kunnafoni y'a yira k'a fɔ min ye vérificateur général a k'a ye wulikajɔ kɛ ka taa bɔɲɔgɔn ye o kɔni kɛ anw ka jamanakuntigi ye ka laban min ye rapport belebele k'a ta k'a di jamanakuntigi ma kunnafoni y'a yira k'a fɔ min ye dosiye mugan ani e fila kɛrɛnkɛrɛnnenya na olu bɛɛ lajɛlen ye dosiyew ye mun kɔni taara ka ɲɛsin e procureur e général ma pôle économique et financier tɔgɔ la o kɔfɛ min ye dosiye tan ani seegin olu bɛɛ lajɛlen fana ye dosiyew ye mun taara ka ɲɛsin section des comptes o maaw ma lamɛnbaw fasirikɛba y'a jira k'a fɔ n'i y'a lajɛ nin waati na mali min ye dunko juguya ani yuruguyurugu wale a kɛlɛ kɔni a boloda sɛbɛkɔrɔ bolo dalen don o faso mali kɔnɔ wa siga tɛ min na n'i y'a ta k'a lajɛ min ye an ka vérificateur général ye a kɛlen bɛ ka gafe minnu kɔni ta k'a di jamana kuntigi kolonɛli asimi goyita a ye y'a jira k'a fɔ nin gafe minnu kɔni dira jɔnko ala ko bɛɛ lajɛlen na kɛ cogo min na baara ninnu u bɛ se ka sigi sen kan cogo min na ka sababu kɛ ni sɛgɛsɛgɛli kɛra sɛgɛsɛgɛli kɔfɛ baara wɛrɛ min bɛ yen o ye i n'a fɔ kiri tigilamaaw ka gafe nin bɛɛ lajɛlen bila olu ka bolo kan walasa u ka eh, wulikajɔw olu boloda ka se ka wale dɔw kɔni sariya a y'a laɲini cogo min na ka se ka a tigilamaaw u nɔ bɔ o hukumu eh, kɔnɔna na lamɛnbaw hali bi a bɛ rafikɔm ale ni duba tv tele sanfɛla de la an b'aw fo k'aw barika da hali bi a ka lamɛnniw la an k'an sualen to ni teleso mali fila na sanga ni waati bɛɛ lajɛlen kunnafoni ɲuman k'a dalasalo k'a di aw ma ladiriya la min ni parti pris tɛ kelen ye an ka taabolo a ɲɛsin bɛ o de ma walasa nin waati na hali bi an bɛ taa ni kunnafoni ye an bɛ kibaruya wɛrɛ min da lamɛnba jɛkulu kulo kan o bɛ bɔ gafe min kɔnɔ a bɛ fɔ o ma ko nouvel horizon nouvel horizon ɲɛdankura fasirikɛba a ko an ka taa min ye an ka baɲumankɛ tɔn dɔ kunkanko kibaruya la Baɲumankɛ tɔn in n'i y'a lajɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya na sécurité alimentaire walasa mali denw ka se ka balo sɔrɔ ka laban k'an kisi kɔngɔ ani baloko juguya o ma min ye k'a dɔn k'a fɔ dɛmɛ belebele a taara ka ɲɛsin mali a marabaa jɛkulu ma dɛmɛ in a bɛ t'i jɔ sefawari miliyari tan ani fila la sefawari miliyari tan ani fila in lamɛnbaaw fasirikɛba ka fɔ la a ko jamana ale marabaa jɛkulu k'u ye musaka in a ŋaniya i k'a dɔn k'a fɔ mali a yɛrɛmarakafo saba de ye min ye segu mara sikaso mara ale ni buguni mara ko wa ko n'i y'a lajɛ dɛmɛ in ko a na maa mun kɔni lasɔrɔ min ye i k'a dɔn k'a fɔ maa ba kɛmɛ ani bi duuru ko a na olu kɔni lasɔrɔ wa min ye k'a dɔn k'a fɔ olu kɛrɛfɛ maa minnu bɛ se ka tɔnɔ wɛrɛ sɔrɔ dɛmɛ in fana na k'o bɛ t'i jɔ maa miliyɔn kelen bɔɲɔgɔnko la lamɛnbaaw fasirikɛba ka fɔ la a ko porozɛba in k'a yɛrɛ to a ye de min ye l'organisation porozɛba in a dɛmɛ a bɔra i k'a dɔn k'a fɔ mali a dɛmɛbaajɛkulu min yɔrɔ o fɔlɔ ye l'organisation des nations unies pour l'alimentation et l'agriculture fao ale ni programme alimentaire mondial pam fo ka taa se fonds des nations unies pour l'enfance unicef ninnu ye k'a dɔn k'a fɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya na dɛmɛbaajɛkulu de ye minnu kɔni ye porozɛba in a sigi sen kan ka kɛɲɛ ni ntɛnɛndon ye bamakɔ wa min ye k'a dɔn k'a fɔ wulikajɔ a kɔni t'an bɛ ka ɲɛsin k'a dɔn k'a fɔ mali a yɛrɛmarakafo saba de ma segu sikaso ale ni k'a dɔn k'a fɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya na min ye buguni ye o kama sa fasirikɛbaa y'a jira k'a fɔ dɛmɛ a kundama yɛrɛ bɛ t'i jɔ sefawari miliyari tan ani fila ani miliyɔn kɛmɛ seegin la wa a musaka bɛɛ lajɛlen bɔra jamana min ka waganɛ kɔnɔna na o de suède jamana ye k'a sababu kɛ min ye dolari wari ale miliyɔn mugan ani saba suède ale y'o ta k'o di i k'a dɔn k'a fɔ nin dɛmɛbaajɛkulu ma walasa u ka dɛmɛ a ka se eh, mali ma sanga ni waati eh, bɛɛ lajɛlen na lamɛnbaaw nin bɛ dansigi an ka bi don donkibaru labɛnnen na an bɛ foli ni tanuli ta k'a di aw bɛɛ lajɛlen ma aw ka filɛli ni aw ka lamɛnni la ka kɛɲɛ ni aw sigiyɔrɔw ye mali kɔnɔ mali kɔ kan aw tun bɛ duba tv ale ni raficom ka taa se u jɛɲɔgɔn chaîne tɔw bɛɛ lajɛlen sanfɛla de la nin waati na an b'aw fo k'aw barika da a ka kulomajɔ la aw ni ce